Antain, D'fhoghlaim tusa an Ghaeilge agus tú i do dhuine fásta. Cén dearcadh a bhí agatsa fá chúrsaí foghraíochta? Is cuimhin liom an t-am sin gur shíl mé go raibh sé ar an ghné den fhoghlaim ba mhó a chuireadh beaguchtach orm, mar chonacthas domh, agus chonacthas do lear daoine a bhí sa rang liom san ollscoil, go rabhthas ag iarraidh orainn ár mblas cainte féin a chaitheamh uainn agus b'fhéidir a bheith ag aithris ar mhuintir Thír Chonaill agus bhí muid go mór in amhras faoi sin mar is rud iontach pearsanta do bhlas cainte féin agus má tá daoine ag rá leat nach bhfuil tú ag caint mar is ceart, goilleann sin ort rud beag agus bíonn tú cosantach faoi agus is dóiche a shíl muid chomh maith. a rugadh in Éirinn muid agus nach bhfuil ár gcuid cainte féin chomh maith le caint duine ar bith eile sa tír. So bhí sin ag dul ar aghaidh fosta agus bíonn daoine iontach teann faoi na rudaí sin, cúrsaí féiniúlachta agus mar sin de. Agus goidé a shíleann tú den dearcadh sin anois?
Déarfainn anois nár thuig mé an scéal mar is ceart mar ní hionann blas cainte agus córas fuaimeanna i dteanga ar bith. Má labhraím Béarla agus má labhraím Gaeilge, is cuma i ndáiríre, sí, sí, ní athraíonn mo bhlas cainte mórán. Dá mbeinn seal ag caint i mBéarla, seal ag caint i nGaeilge, níl duine ar bith ann a déarfadh, Oh my God, is that really the same speaker? An tuin chainte chéanna a bíos ann i gcónaí agus an blas cainte céanna. Agus tá léiriú iontach soiléir air sin le fáil ins na taifeadtaí sin a rinneadh ar chainteoirí dúchais Gaeilge i bhfad siar sna fichidí agus roimhe sin, cainteoirí as Tír Eoghain, as deisceart Dhoire, as Glinntí Aontroma, Ard Mhacha. Bhí blas láidir réigiúnach dá gcuid féin ar chaint gach duine de na cainteoirí sin. Ach an rud is tábhachtaí ar fad, bhí fuaimeanna na Gaeilge acu agus sin an rud atá tábhachtach san obair seo. Nuair a deir tú fuaimeanna na Gaeilge, goidé na fuaimeanna go díreach atá i gceist agat? Is dóiche na rudaí is tábhachtaí ar fad, na fuaimeanna sin atá sa Ghaeilge agus nach bhfuil sa Bhéarla ar chor ar bith. Agus ní thig leat bheith ag brath ar d'eolas ar an Bhéarla le go mbeidh na fuaimeanna seo agat mar níl siad ann sa Bhéarla chor ar bith. Focal beag chomh bunúsach agus chomh simplí le 'teach', mar shampla. Tá 't' caol i dtús an fhocail sin, TE, so, ti atá ann, ti, ti, ti, agus níl an fhuaim sin sa Bhéarla. Ach an chontúirt atá ann, bíonn foghlaimeoirí ag éisteacht le rudaí mar seo agus deir siad, ceart go leor, tá sin iontach cosúil le ch mar atá in church agus chapel agus focla mar sin, agus úsáideann siad an rud is deise sa Bhéarla, an rud is deise don fhuaim Ghaeilge. I ndeireadh an fhocail sin, teach, tá ch, agus bíonn sé sin deacair ag foghlaimeoirí fosta agus is minic a chuireann siad cé ina áit, mar atá i black agus back agus focla mar sin. Ach má dhéanann tú sin, ní teach a bheas agat ach teac agus sin an fáth a ndeir daoine rudaí cosúil le. Tá teac ar dóigh aige sin agus rudaí mar sin. Agus dar liom, má tá muid leis an Ghaeilge a fhoghlaim, tá sé chomh maith againn í a labhairt mar is ceart agus tá sé chomh furast céarna teach a rá agus atá sé teac a rá ach má chuireann tú chuige mar is ceart. Cad é mar a thig le daoine na fuaimeanna sin a thabhairt leo? Bhuel, is dóiche an chéad rud iad a thabhairt fá dear agus fios a bheith agat go bhfuil difríochtaí ann idir an Béarla agus an Ghaeilge agus go bhfuil na difríochtaí sin tábhachtach mar go minic bíonn ciall an fhocail ag brath ar ar mar is ceart a bheith ag éisteacht le cainteoirí maithe Gaeilge agus fios a bheith agat go bhfuil na difríochtaí sin ann agus chomh maith leis sin fios a bheith agat cad é mar a dhéantar fuaim. Caithfidh tú eolas a chur ar na baill urlabhra, mar a deirtear, na páirteanna sin den bhéal a bhíonn in úsáid nuair a dhéantar fuaim faoi leith. Agus is cuimhin liom, bhí mé féin cineál drogallach go leor i mbun na hoibre sin, mar nuair a labhrann tú go nádúrtha ní bhíonn tú ag smaoitiú cá háit a bhfuil do theangaidh nó an bhfuil sin caol nó leathan. Ach le linn duit a bheith ag foghlaim teanga, déanaim amach go gcaithfidh tú sin a dhéanamh.